Kanda tile kanda tile nin ye jamukan ye min bɛ sigi aw ka jabaranin mandi kan hɔrɔnya TV don o don k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ tan ni wɔɔrɔ tɛmɛnlen ni sanga bi saba ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ tan ni wolonwula tɛmɛnlen sanga bi saba ma seginkan o bɛ kɛ aw ye nɛgɛ kanɲɛ mugan ni kelen ka taa se nɛgɛ kanɲɛ mugan ni fila waatiw ma aw ka jabaranin kan kanda tile jamukan in ɲɛnamayakun ye sa ka dibi fara ka bɔ an badenw ni alisilamɛya diinɛ in yeelen cɛ jamukan min bɛ ɲɛnamaya ni an karamɔgɔba Ɛli Sɛki Umaru Seyidu Kulubali Faruku Ayatulahi fili dini ale ka ɲininkali jaabiw ye ka taa se an balimakɛ abudramani tarawele ma ka bɔ Ɲamakɔrɔ kanda tile n balimakɛ n balimamuso e kana to fili wɛrɛ kɛ e sɔrɔ diinɛ in kɔnɔ Ɛli Sɛki Umaru seyidu kulubali faruku kɛlen kɔfɛ ka nin da in bɛɛ lajɛlen yɛlɛ anw ye kanda tile ni maa min mago bɛ ɲininkali wɛrɛ la sa belebele yɛrɛ ka nimero filɛ nin ye n'o ye faruku ye 76 20 82 79 bi wolonwula ni wɔɔrɔ mugan bi segin ni fila bi wolonwula ani kɔnɔntɔn wali kelen 66 59 83 72 bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bi duuru ni kɔnɔntɔn bi segin ni saba bi wolonwula ani fila abuduramani tarawele ale ka nimero filɛ nin ye 75 27 19 24 bi wolonwula ani duuru mugan ni wolonwula tan ni kɔnɔntɔn mugan ani naani kanda tile ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kanda jɔn
bisimilahi rahamani rahimi alahuma sɔli ala seyidina Muhamadu wa ala ali Muhamadu wa salim a asalamu aleyikumu wa rahamatulahi wa barakatu nin waati in na foli ani tanuni an bɛ a di Hɔrɔnya TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka waleɲuman dɔn o foli kelen kɛrɛnkɛrɛn sa k'a di Hɔrɔnya FM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka waleɲuman dɔn dan foyi ti foli min na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka jabaraninw la mandi sugantili la Ni o ye hɔrɔnya TV ye ka segin k'aw hakili jigin ko kura, ni nin waati sera a b'an hakili jigin aw ka jɛmukan mandi la, an ko min ma ko Shamsul Hidayati, ni o ye kanda tile ye, jɛmukan min awa a lawililen don halisa aw bɛɛ lajɛlen ka faamu jidili kama, awa aw ma fɛn o fɛn faamuya aw ka diinɛ kitiw la, aw ka bato kitiw la, tuma ni tuma ni ɲininkali ninnu lasera an ma, in sha Allah an bɛ ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan waati ni waati, an bɛ gɛrɛ n'a ye an ka seku ani an ka nɔɔrɔtigi ani an kandabaga la, n'o ye awa Seyidina Umarul Faruku ye, an bɛ ɲininkali ninnu tɛnku a la. A b'u bɛɛ lajɛlen walanwalan an ye i n'a fɔ aw ni ne bɛɛ lajɛlen bɛ a laɲini cogoya min na n'Ala ka jɛ ye. N'a diyara Ala ye nin ye o jɛmukan waati selen ye. O la sa sani an donni cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲininkaliw bɔlɔnfurancɛw la an bɛ tɛnɛn na bi wulada in na o bɛnna le 7 premier mois awa i k'a dɔn k'a fɔ 2019 ma in sha Alahu taala Nabila Isa ale ka bangali san jatida la. O waati kelen fana bɛnna le 30 quatrième mois 1440 ma, i k'a dɔn k'a fɔ Ahmadu al Bachir salalahu alehi wa salim ale ka hijira san jatida la. In sha Allah ɲininkali minnu bɛ an bolokɔrɔ bi, a ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ. Sani an donni cɛ ɲininkali kɔnɔ, ayiwa toujours an bɛ hakɛto dafalen ɲini lamɛnjɛrɛjɛkulu ni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ, sabu ka d'a kan ɲininkaliw caman nana, maa caman awa mɛnna k'a sɔrɔ u m'u ka jaabi sɔrɔ, k'a sababuya kɛ darulaw ye. an b'o yafama belebeleba ɲini aw fɛ inshallah taala o la waati suguya kama sa an na fɔlɔ ka salamu di an karamɔgɔ ani an ka Seku ma awa k'a dɔn k'a fɔ sani an donni cɛ ɲininkali kɔnɔ Elhaj Cheikh Umar Seyidu Kulubali Faruku salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ayiwa ya Cheikh an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan foyi t'i foli min na Elhaj Sɛki Umar, an y'o fɔ sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen, ni disigosi yɔrɔ bɛ silamɛya diinɛ bolo bi, Faruku, siga foyi tɛ a la, e don. E min wulila bi ka jɔ ni Mamadu diinɛ tiɲɛ ye, k'a dɔn k'a fɔ, k'a jira k'a fɔ ko nɔnɔkɛnɛ ye fɛn jɛman pasi de ye, ni finman fɛn o fɛn ye a la, siga t'a la o ye a sɔrɔ a bɔlen kɔfɛ misiba la, n'o tɛ o tɛ a laada ye. O tuma la fɛ, fɛn o fɛn bɛ diinɛ la bi n'o t'a dɔ ye, Faruku, e wulila k'i jɔ ko o bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ a la. O tuma la fɛ, i ka ŋaniya ɲumanya, an b'i fo o la, k'i waleɲumandɔn dan foyi tɛ foli min na. O la sa Elhaj Sɛki Umar ɲininkali kɔni ɲɔgɔn sɔrɔlen don an bolo bi kosɛbɛ nka halisa yan'an donni cɛ awa ɲininkali ninnu bɔlɔn furancɛ la Faruku an na kuma segin i ma tuguni ko kura folikan min b'i bolo ka ɲɛsin awa lajɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma i b'o lase o kɔfɛ awa an bɛ sɔrɔ don ɲininkali kɔnɔ sani sanga kelen dafali cɛ Elhaj Sɛki Umar awuzu bi'izzatillahi samiyil alim min sharri shaitanir rajim bisimilahi h

An bɛ kanu foli ɲɛsin a bɛɛ ma aw ka diya kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen diɲɛ gajɛ bɛɛ lajɛlen la an bɛ an ka kanu foli ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma an b'i yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye ka fara tele baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan ani arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'a ɲini Ala fɛ an ka fɔtaw ni an ka kɛtaw ya Rabi Ala k' ni sababa bɛɛ u la ala k'o k'an ye kira bonya kama sɔnnara so wula in na n'a diyara ala ye an bɛ se premɛmɔgɔ den diinɛfi de la nabi sa sa ale ka bange ni san jate la o kɛlen bɛn n'ale taara ka sera mɔgɔ mi karisakarati ma Ahmad al-Bashir sallallahu alayhi wa sallama ale ka hijira jate san na n'a diyara ala ye an bɛ tɛnɛn na nin kɛra laada ye an fɛ sa ni darura tɛ waati bɛɛ lajɛlen la an b'a kanu ka laada min sɛmɛntiya walima ka a kɔntine nka an kun famana sigi in ma a bɛ kalo caman bɔ an ma se ka laada in latilen nka fɛn dɔ bɛ se dɔn ka sɔrɔ a ma se fɔ kuma donsow b'a fɔ fɛnɛ kuma ɲuman kelen fɔ ko ba kɛmɛ k'o ka su a kuma si tan fɔ ye mana sanga ni waati kanu ɲɔgɔn yɛrɛw kanu kama ani u dusu sumali kama n'an fa N'an sigira fo an ka walawalali kɛ fama kun na hali n'a y'a sɔrɔ a dɔnnen don hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ kuma min y'a kɛ ɲɛna bɛɛ lajɛlen bɛ o to Abdurahman an ka sigi labanw kɔfɛ an ye turne minɛw de ta an ye dugu caman kɛ ɲɛna an taara Kɛnɛdugu maraw la Ɛɛ ko ca la Sikaso ka na Segu maraw la Fana Kɔnɔbugu Segu yɛrɛ o kɔfɛ ka taa Yangaso ka taa Bla ka taa San o tuma na ani yɔrɔ wɛrɛw mana an kun b'o turnew sira kan o kɔnɔnaw na an ma se ka sigi kɛ cogo si la o kɔfɛ an bɛ tila o baara ninnu na waati min na ani mawuludu donna ɲɔgɔn na mana mawuludu kow fɛnɛ kama sigi ma se ka kɛ mana mawuludu kɔfɛ fɛnɛ Abdurahman porogaramuw cɔrɔnna kosɛbɛ i b'a dɔn hali sisan a baara tɔw bɛ sen na tari i m'a faamuya o tuma na ni daruraw de kama kanuɲɔgɔnw an famana ka nin sigi in kɛ mun kosɔn k'aw ka ɲininkaliw jaabi mana an b'o kɛ hakɛto belebeleba ye k'o ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ walahi anw dɛsɛlen de ye kolokoto Abdurahman ɲininkali dɔ bɛ na a bɛ na heure min na heure wɛrɛ ka da o kan k'a sɔrɔ a tigi m'a jaabi mɛn walahi o bɛ kɛ an ka se kɔfɛ ni se b'an ye Nin nin émission in an b'a sigi miniti o miniti de mun kosɔn k'an kanuɲɔgɔnw kunnafoni k'u bilasira k'u dege u ka diinɛ na min ye diɲɛ lafiya ni lahara lafiya sira tari i m'a faamu n delila k'a fɔ i ye Abdurahman hali ni maa kun tɛ nin émission in lajɛ maa t'a lamɛn anw kun tɛ découragé sabu an b'a kɛ Ala de kama tari m'a fa Jango Ala sɔnna kanuɲɔgɔnw b'an wele diɲɛ fan bɛɛ fɛ, fan bɛɛ fɛ, farafinna a dugu si tɛ yen min t'an wele, Mali yɛrɛ tonkun naani bɛɛ dugu t'a kɔnɔ min t'an wele et puis diɲɛ don o don, diɲɛ don o don a bɛɛ lajɛlen ye kanu kuma ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw ka nin sigi in a bɛ kɛ k'an bilasira a bɛ kɛ k'an dege an ye nin nafa in sɔrɔ an ye nin nafa in sɔrɔ don o don o nisɔndiya kumaw de bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛsin o tuma na o bɛɛ sabatilen kɔfɛ Abdurahmani n'i y'an famalen ye hali n'o kun ma fɔ ayiwa o kun dɔnnen don a faamuna o tuma na fama sababu nin de don alihamdulila an b'an porofite fɛnɛ sigi in na ka foli kɛ aduramani an bɔra turune minnu na a bɛɛ kuncɛra an bolo hɛrɛ la ɲana tele yɛrɛ y'a caman jaw jira a fɛn caman bɔra tele la kaban aduramani dugu ninnu caman bɛ yen faruku tun b'a mankutu mɛn nka an sen ma deli ka se kanuɲɔgɔnw y'a laɲini ko an ka na wa ala sɔnna fana an taara fɛn o fɛn na min fɔra an ye an ye min mɛn ɲani an ka se an ye fɛn ye min ka bon ka tɛmɛ an ye min ye ka ma an taara kucala kɛra cogo min na e y'a ye alimaminakaw danbelew an b'u fo walayi an nisɔndiyara an ye fɛn ye min ye an wasa da tɛ se da tɛ se k'a fɔ ka se a dan na aduramani faruku ka laɲini tɛ foyi ye walayi fo mamadu diinɛ ka dɛmɛ n y'o de fɔ n bɛ segin a kan n'a y'a sɔrɔ laɲini wɛrɛ bɛ sɛki umaru seyidu kulubali bolo waajulu la nin cɛsiri in kelen kelen bɛɛ la min ni ala ka diinɛ dɛmɛli tɛ kelen ye n y'a ɲini ala fɛ ne bɛ fɛn o fɛn ɲini ala kana a si nɔgɔya n ye walayi nin tɛ nin fɔ ko fɔlɔ ye Aduramani ne ka laɲini ɲɛ bɛ min na n ka cɛsiri kun foyi tɛ fo mamadu diinɛ ka se ka dɛmɛ ne ka laɲini y'o de ye taabolo ko tɛ maa dɔ kɔnturu tɛ maa dɔ dɛmɛtɔ tɛ aduramani kun foyi tɛ faruku ka laseli in na fo ka n se kɛ diinɛ dɛmɛli la ka i ma fa o de la ɲani saya cɛ i t'a mɛn abada abada Ko faruku bɛ kɛ ka karisa lagosi a bɛ kɛ ka karisa dɔgɔya a bɛ kɛ ka nin taabolo lagosi o ma mɛn fɔlɔ wa ni ala ka jɛ ye o tɛna mɛn a faamuyara o la an ye fɛn ye kucala an karamɔgɔw la da tɛ se k'a fɔ ka se a dan na An bɛ dugawu de caya u ye halisa ala k'an n'u sabati ka laban ɲuman d'an n'u ma ka kucala bɛɛ fo an nisɔndiyara ni ala sɔnna sira jɛlen don aduramani welew bɛ na don o don maa caman ko an taara ko olu ma bɔ an ka nali yɛrɛ kala ma u bɛ fɛ an ka segin ka na n ko taayɔrɔw ka ca Ni ala hinɛna an na a tɛna kɛ fama ko jugu ye inshallahu an bɛna segin a tɛ mɛɛn sikaso fana kɛra cogo min na i y'a bɛɛ ye abdurahmani kabako ye min ye c'est à dire faruku siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye nin dugu ninnu bɛɛ Ka taa wajulu kɛnɛ sigi dama tɛ dɛ depuis ala ka ne da ne ka don sikaso a fɔlɔ ye an bɔli min kɛra yen ka don kucala a fɔlɔ ye an bɔli min kɛra yen mana o ye ne yɛrɛ don ko fɔlɔ de ye ka yen ye ɲɛ na mana ala ka sɔn fɛnɛ kanuɲɔgɔnya kɛra i b'a fɔ ne yɛrɛ ye yenka de ye mana kabakoba don dɛ o la an nisɔn jara An bɛ hakililatigɛ d'u ma minnu ma bɔ a kala ma ani minnu ko a ma anw sɔrɔ dugu kɔnɔ inshallahu kura labɛnw bɛ sen na si baara don ni ala sɔnna an bɛna segin a tɛ mɛɛn ka i ma fa bilakaw fana a maa bɛɛ lajɛlen an bɛ u fo yen tɛmɛna cogo min na i y'a ye yangaso fana yen tɛmɛna cogo min na abdurahmani i y'a ye segu da tɛ se k'o fɔ ka s'a dan na an ye fɛn ye min ye an jigi sigi an ka sɛku genjo alimami fɛ yen an bɛ u fo ɲana sɛki gawusu mayiga ale de y'an jatigiya segu kɔnɔ ni bonya ye ani kanu dan ani dɛmɛ dan nin baara in ka se ka ɲɛ an bolo segu dɔnnibaa du kelen den ye ala sɔnna an donna a bɛɛ kɔnɔ wa an ye bonya ani kanu an y'o de y'a bɛɛ la sirifilakaw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn da tɛ se k'a fɔ ka se a dan la tournée ninnu na faruku an nisɔn jara an jigi sigira walahi an b'a dɔn don ka jan a sebali tɛ an ye min nata silamɛya dɛmɛ la a n'a wasa la a bɛ sabati sɛki hasimi hayidara an bɛ a fo a n'a ka denbaya ni a ka jama bɛɛ lajɛlen an ye fɛn mɛn a fɛ min an bɛ taa kaburu kɔnɔ a tɛ bɔ an kɔnɔ dugawu kɛ ala k'an n'u wasa Ala ka laban ɲuman di an n'u ma. Aami. Sɔla Ala rasuli. Wa salim. Segu talilakaw. Uun. Amirul muminin Basedu. Uun. Ɛɛ tal. Tiɲɛ. An bɛ a fo. Cɛkɔrɔba tɔɔma don. Ka a barika da. Siga t'a la Farouk. An nisɔndiyara n'a yɛrɛ ye. An kunbɛnna cogo min na. Ayiwa. Ɛɛ talila la i yɛrɛ y'a ye. A kɛra ten Farouk. Aa kabako don. Tiɲɛ. Ɛɛ Farouk si ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ. Abada. Anw ma kalandenya yɛrɛ daminɛ fɔlɔ kuma tɛ karamɔgɔya ma mais ni maaba ninnu ni kodɔnnaba ninnu u ka sɔn k ka an bisimila ni bonya ni karama ni wasa sifaya bɛɛ ye Abdramane a y'an jigi fa a y ye an jigi fa aa Jirela segu Ka taa se a dɔnnibaa du kelenkelen bɛɛ ma sosolakaw an bonyana nin kelen kelen bɛɛ kɔnɔ an bɛ u fo Abdramane an taara san fɛnɛ o tɛmɛna cogo min i yɛrɛ y'a ye aa san bɛɛ lajɛlen y'an kunbɛn ala sɔnna An se m'an dɛsɛ yɔrɔ minnu na an donna a bɛɛ la dɔnnibaa kelen kelen bɛɛ kan a bɛɛ ye nisɔndiya ni bonya ani karama de jira nin kun ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye ka taa wajulu kɛnɛ sigi san tari i m'a faamu san an bɛ taa mais an tɛ taa ni jama ye waati ni waati an bɛ to ka taa cɛkɔrɔba kaburu lajɛ tari i m'a faamu mais ka taa bila kɛnɛ kan Faruku ye nin ye san o siɲɛ fɔlɔ ye tɛmɛnen ye a fɛnɛ kɛra kɛcogo min na i y'a ye Abdramane an bɛ ala de barika da maa dɔ ye se ka san kɛmɛ kɛ wajulu kɛnɛ sigili la dugu kɔnɔ anw ye min ye siɲɛ fɔlɔ in na siɲɛ kelen in na i t'o ɲɔgɔn ye fiye o tuma na an bɛ sankaw fo a dugutigilakaw alimamilakaw dɔnnibaa du kelen o kelen san kɔnɔ an bɛ foli ɲɛsin a bɛɛ ma a ɲini ala fɛ ala ka wasa kɛ an n'u ye ka laban ɲuman d'an n'u ma sɔla ala rasuli mana Abdramane nin turuna ninnu sababu la A kun ye waati kura an bolo kama sigi kun famana nka alihamdulilahi a bɛɛ lajɛlen kɛra i b'a fɔ an b'a fɛ cogo min na ni ala sɔnna fɛnɛ turuna ninnu bɛ sen na an ka layidu de don dugu kelen ko tɛ Abdramane jamana kelen ko tɛ continent kelen ko tɛ nin révolution in an b'a la de fo diɲɛ kun f'a kun o de y'an ka layidu ye dugu tɛ janya dugu tɛ surunya dugu jama tɛ caya a tɛ dɔgɔya hali n'i kelen don fo kulu wo kɔnɔ fo n'an se m'an si ma ye n'o tɛ an b'i sɔrɔ yen ka taa nin tiɲɛ jira i la tari i m'a faamu masa alah kunnafoni minnu bɛ turunɛ ko la tele la ni arajo la a bɛna a bɛɛ lajɛlen mɛn a bilala yɔrɔ min a bɛ ta yen inshalahu mali kɔ kan mali kɔnɔna kɔfɛ mali kɔkannaw fana bɛ yen afiriki jamanaw ka taa se fo erɔpu ma fo azi fo ameriki kɔntinan bɛɛ ni ala sɔnna

Faruku an balimakɛ ko ko ale bɛ fɛ ka muso min furu ko muso in kɔni kɛlen bɛ k'a jira ale la k'a t'ale fɛ o kuma fɛ furu kama ɛsikɛ a bɛ bɛn ale ka mori baara kɛ tari muso in na sɔn ale la tari ale ko na diya muso in ale ka sɔrɔ ka muso in furu Faruku ko yala o bɛ bɛn sariya la wa o ye ɲininkali dalen ye ala k'an ni sawaba bɛn an bɛ ɲininkali de kɛ fɔlɔ yala moriya yɛrɛ bɛ bɛn fɔlɔ wa sariya la mana an bɛ o fɔlɔ de jaabi o kɔfɛ n'i kɛra muso min fɛ n'a ma sɔn i la n'a bɛ bɛn i ka moriya k'a la muso ka sɔn a ka sɔn i la i k'a furu an bɛ o ɲɛfɔ mana karamɔgɔw ka kuma ka ca moriya ko la kosɛbɛ faamu ka ca a la nka anw kɔni ye min faamu ni anw dalen don o la ni anw b'o kan Moriya bɛ bɛn baasi foyi tɛ moriya la n'a kɛra n'a sariti dafalen ye sabu moriya sɛbɛ anw t'o bila minɛn foyi kɔnɔ fo ala wele o minɛn tari i m'a faamu mana dalilu jumɛn bɛ moriya daga Nin sigi in na an tɛ se k'o bɛɛ walawala nka minnu sɔnna k'a fɔ moriya bɛ bɛn Abudaramani mana a sugu jumɛn in ne bɛ bɛn o bɛ bɛn ni sariti jumɛn in ni jumɛn in dafali ye an bɛ o saritiw di dɔrɔn o tuma na inshalahu sigi wɛrɛ la moriya yɛrɛ bɛ bɛn minnu ka hakilina ye o ye dalilu jumɛn in b'u bolo a la n bɛna o d'i ma siga t'a la Faruku maana moriya bɛ bɛn naam n'a chartiw ye tiɲɛ a chartiw ye saba ye unhun n'olu dafara tiɲɛ moriya min na uun anw ka faamu na baasi foyi t'o la Alahu akibaru o fɔlɔ uun Abudaramani naam moriya kɛbaga in walima mori in unhun a bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye naam a k'a sɔrɔ minɛn ninnu ka sanu tiɲɛ sariya bɛ ɲugu fɛn minnu na o tɛ a ka kɛ fɛnw ye sariya bɛ fɛn minnu daga tari i m'a faamuya a ka baara kɛ fɛnw ka minɛ ala tɔgɔ minnu b'a bolo kawatimu minnu b'a bolo ni kolojanw don a k'a sɔrɔ a bɛ kolojan ninnu makaraja dɔn a bɛɛ lajɛlen ka kɛ fɛn ye sariya tɛ ɲugu min na o kɔfɛ Ala tɔgɔ ninnu fɛn minnu bɛ kɛ a la, unhun, a k'a sɔrɔ fɛnw tɛ a la, ayiwa, sariya bɛ ɲugun fɛn minnu na, tiɲɛ, a bɛɛ lajɛlen ka kɛ fɛn sanumanw ye, kɛnɛ kan, a faamuna, a bɛ faamu, Yamaru, o tuma na n'o sabatira, unhun, o y'a sariti fɔlɔ ye, siga t'a la, a bɛ baara kɛ minɛn minnu na, kɛnɛ kan, a k'a sɔrɔ o ka ɲi, tiɲɛ, sariya tɛ ɲugun o la, abada, Abudaramani, naamu, a filanan a bɛ baara min kɛ a k'a sɔrɔ o baara in fana ye baara sanuma ye tari m'a faamu o baara in fana ye baara sanuma ye baara sanuma ye jumɛn ye sariya tɛ baara minnu kɔn tari m'a faamu i b'a fɔ cɛ ni muso bɛnni muso ka se ka cɛ sɔrɔ ka furu cɛ ka se ka muso sɔrɔ ka furu Denko gɛlɛyara o ka nɔgɔya nafolo ka sɔrɔ fanga ka sɔrɔ taama sira ka nɔgɔya bɛn ka sabati n ka du kɔnɔ o n'a bɔɲɔgɔnko hɛrɛw bana furakɛw o baara sifayaw olu ye baara sanumanw ye baasi foyi t'o la mɛ minnu b'o kɔfɛ sa o baara nɔgɔlenw a k'a sɔrɔ o tɛ Abudaramani o tuma na baara kɛta n'o saniyara o ye sariti filanan sɔrɔlen sabanan baara bɛ kɛ min yɛrɛ ye a k'a sɔrɔ o fana ka sanu tari m'a faamu kuranɛ de bɛ e bolo ani ala tɔgɔw n'e y'o nasi bɔ k'i b'a di kafiri ma walima k'o sɛbɛn dilan k'a di kafiri janaba kobali ma kuranɛ aa hali ni baara min don laɲini ye baara min ye n'o ka sanu e ye kuranɛ de dilan k'a d'a ma kuranɛ ka sanu mɛ a dira min ma o nɔgɔlen don kafiri man ka maga kuranɛ na A faamuna Abudaramani e ye muhiba dilan k'a di sunguruba ma k'a ko ka diya mɔgɔ ye o tɛ k'a ka sungurubaya sugu diya wa o n'o ka kan silamɛ ka kan k'o kɛ o ye wa o man ka kɛ dɛ o tuma na a bɛ kɛ min ye f'o fana ka saniya Tari m'a faamu mana n'o saba dafara mori bɛ baara kɛ ni minɛn min ye o kɛra fɛn ɲumanw ye sariya tɛ ɲugun fɛn minnu na a bɛ baara min kɛ o kɛra baara ɲuman ye a bɛ kɛ min ye o fana ka sanu n'o sabatira moriya min na sariya tɛ o moriya kɔn o dagalen don a faamuna o tuma na sa an y'a dɔn moriya bɛ bɛn a sugu jumɛn o ye nin sariti saba dafalen bɛ min Abdramane o tuma na moriya bɛ bɛn o sabatira o la ka moriya kɛ i muso la walima muso la i bɛ fɛ ka min furu nka a sɔnni t'i la o bɛ bɛn wa Abdramane baasi t'o la e tɛ kɛ k'a ɲini ni juguman ye e k'a ɲini de i b'a furu mɛ ale ma kɛ e fɛ mhm. kun jumɛn kama mhm. ale de bɛ o dɔn mana e ka ala wele mhm. taara ni na kɛ e fɛ i ka se k'a sɔrɔ furu la baasi foyi t'o la i m'a faamuya mana o cogo kelen don muso yɛrɛ ka ala wele walima ka moriya kɛ ne bɛ nin cɛ in fɛ a ka sɔn na a ka n furu baasi foyi t'o la a faamuna Abdramane baasi foyi t'o la k'a sabu kɛ a bɛ bɛn cɛ ka taa ɲini muso fɛ n b'i fɛ n bɛ fɛ k'i furu a bɛ bɛn muso k'a fɔ cɛ ye n b'i fɛ n bɛ fɛ i ka n furu o tuma na ni o bɛ bɛn Abdramane o kɔrɔ k'a ɲini a fɛ a ka k'i fɛ k'i furu baasi tɛ o la mana ni e ma da sɔrɔ n'o ye k'a ɲini ala fɛ ala ka sɔn a k'i furu mun bɛ baasi b'o la Baasi t'o la dɛ o tuma na ni demande bɛ bɛn an dama ni ɲɔgɔn cɛ mana n'an dɛsɛra ɲɔgɔn na an ka ala bila a la ala ka se ka karabali k'an ye an ka laɲini sɔrɔli la o baasiya yɔrɔ bɛ min baasi t'o la dɛ janko cɛ e bɛ ka fɛn min ɲini n'a ye o ye hɛrɛ de y'a ma ni muso sɔnna furu kɔni ma n'o bɛ ka kunnaja ye o tɛ kunnako ye dɛ tiɲɛ tɛ yan o tuma na kuntaala surunya la baasi foyi t'a la cɛ ka ala deli ko ala ka muso in dusukun karaba i ye a ka sɔn i la i k'a furu baasi t'o la a faamuna mana kuntaala surunya la n bɛ se ka nin de fɔ
Ayiwa la Cheikh Oumar se bolo an b'i fo k'i waleɲumandɔn ɲininkali jaabi faamuna o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen Faruku ɲininkali filanan fana an balimakɛ dɔ ka ɲininkali ye dɛ la Cheikh Oumar k'ale bɛ fɛ k'a dɔn maa min awa ni ala hinɛna i la a ka dɔɔni d'e ma ko ni i sera jaga bɔ ye ko jaga in ditɔ yala a bɛ bɛn i ka jaga di i yɛrɛ balima dɔ ma quel qu'en soit a kɛra i kɔrɔkɛ sa walima a kɛra i dɔgɔnin a bɛ bɛn dɔrɔn maa k'i ka jaga bɔ k'a di i yɛrɛ balima dɔ ma Faruku o A bɛ bɛn mɔgɔ ka jaga di balima ma n'a y'a sɔrɔ dɛsɛbaatɔ don walima hitajubaatɔ don kuranɛ ye taayɔrɔ seegin min fɔ jaga la n'a b'o kɔnɔ baasi foyi t'a la kuranɛ ko jaga bɛ di dɛsɛbaatɔw de ma faantanw minnu bolo bɛ jaga yɛrɛ baara la ani Abdramane a bɛ taa ala ka diinɛ dɛmɛli sira kan

Komi muso filatigiw bɛnkan de bɛ ta u ni ɲɔgɔn cɛ i m'a faamuya sariya tɛ fɛn dɔw bɛ yen sariya tɛ o diyagoya mais n'aw yɛrɛ bɛnna a kan ko anw ka jɛɲɔgɔnya an b'a kɛ nin cogo in na maaw na sariya t'aw bali o fana na a faamuna n delila k'a fɔ an ka sigi dɔ la n'i ye muso fila ta su falen u ni ɲɔgɔn cɛ N'a kɛra su kelen kelen ye hakilina ɲini t'o la mais ni i ko i bɛ jate tɛmɛ kelen kelen kan a bɛ sigi ka kuma de mana ka bɛnkan ta an b'a kɛ su joli joli ye ka an b'a fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo di a faamuna o cogo kelen don voyage ko fana sira kan n'a y'a sɔrɔ i ka laada de ye ni min voyagera hali n'o tɛ yen o ka so jalan o ka su de bɛ yen o tuma na i bɛ taa su tɛmɛ o ka so jalan kɔnɔ n'o de y'aw ka bɛnkan ye kɔmi tuuru tuuru don ni ne voyagera sen o tuma na o ka so jalan cɛ bɛ taa yen n'e fana voyagera a bɛ taa e fana ka so jalan kɔnɔ n'o de y'aw ka bɛnkan ye ɛ sariya t'aw bali o la o de diyara aw ye o de bɛnna aw ma a faamuna n'o tɛ kabakoba don hali ni sariya kuma ma fɔ an t'a dɔn o hakilina in o bɛ dɛmɛ ka da min kan tari m'a faamu Cɛ ni muso ye ɲɔgɔn ɲɛnajɛbaga de ye mana taama ninnu o ye adamadenya yɛrɛ cogoyaw ye dɔ bɛ taa gɛlɛya sɔrɔ a ka woda la mana ni min voyagera Abdramane ale kɔni bɛ taa ka cɛ ni min to ɲɔgɔn kan olu de ta ye ɲɔgɔn ye yanni ale nali cɛ i m'a faamuya k'a sababu kɛ hali ni susi dama tɛ ɛ min voyagelen don n'a y'a sɔrɔ u ka laada la muso bɛ tobili kɛ k'a di cɛ ma min voyagera est-ce que o bɛ se ka tobili kɛ k'a d'a ma? Abada. Min bɛ yan o de bɛ tobili kɛ, siga t'a la. o de b'a ka finiw ko, Kɛnɛ kan. o de b'a ka entretien kɛ, Tiɲɛ. tiɲɛ tɛ wa? Wali. O tuma na ka yɛlɛma o fana fɛ yen yanni dɔ in nali cɛ, Naam. hali ni sariya tɛ, n'i y'o lajɛ hakili la, fiɲɛ jumɛn b'o la? Fiɲɛ t'o la Faruku. Fiɲɛ t'a la. Abada. tari m'a faamu mana a kɛcogo ɲuman ye o de ye min ni sariya bɛ o fɛ wa adamadenya yɛrɛ hakili ɲuman na ɲɛna o de ye ko tilennen ɔ mais n'a y'a sɔrɔ aw bɛn b'a ka di hali n'a y'a sɔrɔ o y'a cogo ɲuman ye cɛ ka lafiya b'o la an yɛrɛ ka lafiya b'o la mais abada ni min tɛ yen i bɛ to o ka so kɔnɔ o ka su la n'aw bɛnna o de kan a b'a kɛ ten sariya kɔni m'o diyagoya aw kan a faamuna ɔ n'a y'a sɔrɔ aw bɛnnen don o kan fana fo cɛ yɛrɛ y'a bɔ a yɛrɛ la dɔrɔn nin voyagera n bɛ to ka taa si nin fɛ nin ka su la a fɔ cɛ ye k'o tɛ ko ɲuman ye a k'o dabila min bɛ yen a bɛ yɛlɛma o de fɛ a n'o de ta ye k'o ye fo ka dɔ in segin mana ni dɔ in fana voyagera a bɛ taa ka min to k'o ye o de ta ye i komi o cogo kelen don ni cɛ yɛrɛ bɛ voyager kira yɛrɛ tun b'a kɛ ten kisi ni nɛɛma b'a ma n'a bɛ voyager a bɛ voyage falen falen musow ni ɲɔgɔn cɛ tari i m'a faamu mana voyage la n'i ni min taara e n'o de don sa fo ka taa segin tari i m'a faamu o tuma na n'i nana aw farala ɲɔgɔn kan a y'a bila da min na a b'a ta A faamuna n'i bɛ taa n'i ni min taara e n'o de don sa fo k'i segin n'i seginna o tuma na a b'a a y'a bila da kɔrɔ min na a b'a ta yen o cogo kelen don ni dɔ taara o taara k'i ni min to i n'o de ta ye ɲɔgɔn ye fo k'ale segin n'ale seginna a bilala da min na a bɛ ta yen mais k'a fɔ dɔ voyagera o tuma na halisa su tilali b'a nɔ la o kɔni ni Keyitalakaw tɛ n t'a dɔn o hakili bɛ bɔ yɔrɔ min na ɔ mais n'a y'a sɔrɔ u bɛnn'a kan de an t'a fɔ an b'u bala a la mais hakili jugu kɔni don tiɲɛ na sariya ma o ɲini quoi o ye k'i yɛrɛ tɔɲɔ k'i furuɲɔgɔn tɔɲɔ et puis laban t'a la o tuma na min tilennen don o de ye n y'a fɔ cogo min na ni dɔ voyagera ale taari min kɛra a taara ka min to yen ko y'o de ta ye I komi susi dama tɛ susi ye tɔgɔ dɔrɔn de ye mais cɛ kungo bɛɛ bɛ da ale de kan cɛn tɛ yan muso ka kan ka entretien minnu kɛ n'a y'a sɔrɔ u fila bɛɛ bɛ yen u fila bɛɛ bɛ u ka entretien kɛ u ka wagatiw la walima u fila bɛɛ bɛ jɛ cɛ ka entretienw na mais ni kelen taara k'a tɔ to kelen ye kelen min bɛ yen o fana de b'o bɛɛ doni ta o tuma na n'a fɔra susi fana bɛɛ ka di o ma o ye kojugu ye wa Yɔrɔ o tɛ kojugu ye dɛ o tuma o de tilennen don wa lafiya b'o de la sira bɛɛ lajɛlen kan ayiwa an karamɔgɔ an y'o jaabi faamu a farinya ka b'o kɔnɔ n b'a fɛ ka pereperelatigɛ dɔɔni sɔrɔ yɔrɔ in na misali la sisan ni muso dɔ voyagera o taara dɔgɔkun kelen kɛ ka na i y'o dɔgɔkun kelen kɛ dɔ in fɛ yan n'o seginna ka na sisan est-ce que a bɛ ja sariya b'a diyagoya cɛ kan C'est-à-dire i ye dɔgɔkun kelen min kɛ nin fɛ nin min tora kɔ yan o ka juru b'i kan na ko f'i k'o dɔgɔkun kelen sara o ye fɔlɔ kɔfɛ a ka sɔrɔ ka ko ta régler wa walima sariya t'o jagoya cɛ kan
Abdurahmane n'a voyagera a taali min kɛra o y'ale sen bɔlen y'a la de fo a ka na n'a nana a bilala da min na a bɛ ta yen de tari i m'a faamuya mais k'a fɔ a voyagera o tuma na N'a seginna ka na min tɛmɛn'a kan o bɛ sara a ye o ɲininen tɛ c'est-à-dire nin yɔrɔ in subhanallah n'a ma faamu ni hakili ye Abdurahmane a ko ka ca kojugu n bɛ n profiter an balakaw u ka susi ko in faamu tari i m'a faamu ka hinɛ cɛw la tɛ dɛ u ka hinɛ u yɛrɛ la et puis cɛ yɛrɛ ka laadiriya ka baara kɛ ni tiɲɛ ye a faamuna a lafiya bɛ bɛɛ kan silamɛya ye muso caman furu daka lafiya de kama cɛ yɛrɛw ye ani musow ye mais n'a kɛra a ɲɛ kan o de la o lafiya bɛ sabati mais n'a ma kɛ a ɲɛ kan o de k'a kɛ lafiya kɛ a bɛ kɛ bɔnɛ de ye ka jigin aw kan i b'a fɔ an ɲɛ b'o la du caman kɔnɔ N'i ye muso filatigiw walima muso caman furutigiw yɛrɛ ka comportementw lajɛ bi u ka cogoyaw lajɛ a bɛ muso caman furu lagosi sɔɔni i bɛn'a fɔ ko ɲuman tɛ k'a sabu kɛ a bɛ minnu bolo a caman u m'a bila a minɛ kɔ a faamuna o tuma na kɔmi kuma bɛ voyage de kan ni cɛ bɛ a bɛ n'a y'a sɔrɔ cɛ ye voyage kɛla ye walima waati ni waati a bɛ voyage kɛ ni musow b'a bolo a b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ laadiriya de la ni n taara sen in ni fɔlɔ bɛ taa ni n bɛ taa tuguni ni filanan bɛ taa o tuma na k'a bɔ u ni ɲɔgɔn kɔrɔ laadiriya la a faamuna o cogo don ni muso min bɛ voyager ni muso fɔlɔ voyagera unh filanan min bɛ yen unhun o ni cɛ de ta ye u ka kow ye tiɲɛ don a b'o de fɛ yen unhun kuma yɛrɛ b'o la wa abada n'i y'a mɛn ka su tila o ta ye aw 2 bɛɛ dafalen bɛ yen a siga t'a la o de b'a dɔn haan unhun o tuma na ni 1 voyagera min bɛ yen cɛ b'o de sagoya la Alahu akibaru o yɛrɛ bi cɛ de sagoya la siga t'a la ni e nana unhun i nana cɛ sɔrɔ yɔrɔ min na naam cɛ b'o tuuru laban o tuma na a bɛ sɔrɔ k'e ta continuer a bɛ kɛ ten de tari n m'a faamuya o tuma na a jɛlen ani sariya yɛrɛ b'a cogoya min fɛ o ye nin de ye a faamuna mais k'a fɔ n'e voyagera i ye tile hakɛ min kɛ n'i nana cɛ b'o sara i ye walima ni cɛ voyagera ani dɔ in taara n'a seginna ka na a ye hakɛ min kɛ yen min tora a kɔ a b'o sara o ye o ɲininen tɛ a faamuna awa Faruku an nisɔndiyara kosɛbɛ awa ɲininkali fana walawalali faamuna awa ka taa dɔn k'a fɔ ne ni awa lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ Faruku ni o tɛmɛna ka bɔ yen an balimamuso dɔ fana ka ɲininkali la Sɛki Umaru k'a b'a fɛ k'i k'a bilasira an balimamuso y'a jira k'a fɔ Faruku ale kɔni denmuso bɛ fɔ ale da don kuma la dɛ ale kɔni ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'a denmuso in ka ladabu la a ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'a ladonni na ka dɛsɛ Faruku denmuso in ma se k'a faamu ko denmuso in yɛrɛ ye tulonkɛkɛla de don a bɛ tulonkɛ kɛ kojugu o ma ale yɛrɛ kɔni ye awa hakilina min ta o de ye k'a hakɛto kuma fɔ a ka denmuso in planifier mɔgɔ si kana ale da don kuma la awa ale Sɛki Umaru ale kelen bɛ ka nin hakilina min ta a ka dɛsɛ kɔfɛ denmuso ka marali la ko yalima sariya bɛ ale autorisé nin na wa bon Abudaramani ne kɔni tɛ o daka a ye parce que o bɛna ale yɛrɛ kɛ k'a doni jigin parce que o hakilila min b'ale yɛrɛ la o yɔrɔ min ɲɛsiranya b'a la o ye jɔyɔrɔba ye min b'ale yɛrɛ tɔ pousser ka kɛ den in kan hali n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka kuma na dɛsɛlen don a la mais halisa a ka continuer k'a se kɛ mɔgɔ sɔrɔ a yɛrɛ ka fɔli la a kana da don kuma na Ɲana siranya yɔrɔ kun ye a kana na den de sɔrɔ, a kana kɔnɔ ta, c'est ça, a kana kɔnɔ ta, Kulibali don, tiɲɛ tɛ, o tuma na n'o jɔrɔ b'ale la, un, o jɔrɔ in b'ale pousser un, ka fara a yɛrɛ ka Ala ɲɛsiranya n'a ka Ala danaya kan, tiɲɛ, ka kɛ denmuso in kan halisa, ayiwa, ka se k'a bɔ tiɲɛni na, siga t'a la, mais n'a y'a planifier unhun, o kɔni ye so y'a bolikɛnɛ ye sa, Kulibali don, ale b'a doni jigin, un, wa denmuso yɛrɛ hakilila tigɛra, tiɲɛ don. Tari m'a faamu o tuma na planning tɛ haramu ye mais nin sira in kan o ye ka da de yɛlɛ jɛnɛya ye ka hakililatigɛ di o tuma na o b'a kɛ haramu ye olu kan anw ka faamu na k'a sabu kɛ a bɛna da de yɛlɛ k'ale doni jigi denmuso ladon na ka denmuso yɛrɛ bila hakililatigɛ kɔnɔ jɛnɛya k'a fɔ k'a t'i faa kɔnɔko t'a la An faamu na o tɛ bɛn an bɛ yɔrɔ min fana walawala ka fara a kan a bɛ denmansaw kan denw bɛ ladon de depuis a ma na fɔlɔ tari m'a faamu a nalen kɔfɛ depuis a tɛ ko dɔn a degeli de bɛ daminɛ a la faamuyali n ye nin fɔ sigi caman na san wolonwula fɔlɔ den jogo bɛ don ni nɛgɛni ye ni degecogo ɲuman ye ni kalanni ye ni nɔgɔya da ye n'a ye san tan sɔrɔ bagabaga da bɛ jira a la ani bugɔli n'a yera tiɲɛni na n'a balikuyara tuma na i b'a gɛrɛ i la k'a k'i teri ye kɔmi hakili sɔrɔla sisan k'a lafaamu ka ɲɛfɔli k'a ye ka tiɲɛ jira a la Ni hakili ye min bɛ se k'a to a b'a yɛrɛ corriger ka jogo ɲumanya sira ta sariya ye lamɔ kɛ nin étape saba de ma ni nin bonyana masa min fɛ k'a k'a ɲɛ kan a man nɔgɔ den k'i kɛɲɛ a faamu na wa n'a y'i kɛɲɛ fɛnɛ Abdramani min bɛ ɲini o de ye ka furu ɲin'a ye kɔmi n'a y'a sɔrɔ cɛko de don n'a donna furu la o t'a selen ye so sa wa aa o tuma na n'i y'a ye i bɛ kɛ ka dɛsɛ a la i bɛ cɛ ɲini a ye ka cɛ ɲini i denmuso ye n bɛ fɛ k'a don furu la sariya la o tɛ haramu ye o tari i m'a faamu ɛɛ n'an ko an bɛ don yen waati banna ka ban siga t'a la n'o tɛ kira ka sahaba in caman kisi ni nɛɛma b'a ma ale u y'u denw di furu la tiɲɛ ni u yɛrɛ ka fɔli de ye ne ma deli k'a f'i ye a d'a ma kura ye ɛɛ a bɛ afisa afisa fa n'o ye seyidina umaru ye ala ka jɛ b'a ma ale nana usumanu bun afana de yɔrɔ la a bɛ fɛ k'a denmuso di usumana ma ka n'a weele k'a sigi k'a denmuso ko fɔ a ye usumana ma kuma clairlen c'est-à-dire kuma jɛlen fɔ umaru ye Umaru dusu tun ka teli dɔɔnin a dusu bɔra a taara kira yɔrɔ la kisi ni nɛɛma b'a ma e de ko n'an denmusow sera furu ma an ka cɛ ɲini u ye wa an ka ɲɔgɔn kanu ni hɛrɛ ye an ye balimama de ye ne sera usumani ma n bɛ fɛ ka n den d'a ma a ma kuma basigilen fɔ n ye kira ye mun fɔ umaru ye a ko umaru i hakili latigɛ i denmuso bɛna cɛ sɔrɔ min kɛ kusa ka tɛmɛ usumana kan Wa usumana yɛrɛ bɛna muso sɔrɔ min kɛ kusa i denmuso ye kira yɛrɛ ye umaru denmuso in furu kisi ni nɛɛma b'a ma kira tilala k'a denmuso di usumana ma a cɛ O tuma na c'est-à-dire nin ye kalan de ye anw ye abudaramani ni den sera furu ma hali n'a y'a sɔrɔ i sigalen tɛ a ka jɛnɛya la i sɔmina dɔrɔn ko a y'a ka laada ye i bɛ sin k'i ɲɛmada n'i ye maa min ye i yɛrɛ bolo nin bɛ se ka kɛ ne denmuso cɛ ye k'a weele k'a fɔ a ye ne bɛ fɛ ka n den d'i ma furu la baasi foyi t'o la lagosi foyi t'o la silamɛya sira A faamuyara n'i y'o kɛ i ye sariya de labato i ye ala bato i ye kira labato wa sariya y'a ɲini i fɛ cogo min na i y'a kɛ ten mɔgɔ caman bɛ mun fɔ aa n'i ko i b'i den di cɛw ma bi u tɛ valeur don a la u b'a don tan u b'a bɔ tan mɔgɔ tɛ saya jɔrɔ ka toli jɔrɔ Tari i m'a faamu n'i ko i bɛ ala ta kɛ dɔrɔn i bɛ ala de lajɛ mun bɛna fɔ mun bɛna kɛ e mago foyi t'o la ala ko cogo di o dɔnnen kɔfɛ i b'a kɛ ala ta de a faamuna o tuma na i b'a sɔrɔ lagosi bɛ sɔrɔ a caman na i b'a fɔ u b'a fɔ cogo min mais a dɔw fana bɛ yen o ni saba bɛ bɛn o cɛn de hɔrɔnw bɛ yen walayi danbetigiw bɛ yen wa silamɛw bɛ yen A faamuna o tuma na o y'a ye hali ni problème tɛ fa ka kan k'a denmuso ka furu k'a kunna doni ye fo ka taa se ka cɛ ɲini a den ye a yɛrɛ o jango n'i sɔmina min kɛ cɛn na o kɔni abudaramani i b'i senna teli o fɛ de i m'a faamuya ka lajɛli kɛ dɔrɔn i yɛrɛ bolo min ye cɛ ɲɛnama ye denmuso bɛ ne bolo tiɲɛ na a bɛ nin cogo in na nka n b'a dɔn n'a ye furu sɔrɔ sa a bɛ se ka basigi ne ɲɛ b'a la ne n'e bɛ seli misiri kelen kɔnɔ yan maa ɲɛnama y'i ye mana n b'a fɛ ka n den d'i ma b'a fɔ aa ne tɛ baara la foyi foyi tɛ n bolo problème t'a la n b'i dɛmɛ i ye kalan jumɛn de kɛ ne ye mécanicienya de kɛ mana n b'i dɛmɛ ka garage dayɛlɛ k'a d'i ma wa den yɛrɛ an n'a mara ɲɔgɔn fɛ i ye baraji doublelen camanba de sɔrɔ i ye silamɛ dɔ dɛmɛ K'a bɔ cɛganaya la o baraji ala de b'o dan dɔn i y'a bɔ baarako gɛlɛya la o baraji ala de b'o dan dɔn i y'a kɛ denbayatigi ye k'a kɛ mɔgɔ ye min fɛnɛ bɛna jɔ jigiya dɔ kɔrɔ i y'a ka mɔgɔya dilan ka d'a ma ala de b'o bonya dan dɔn tari i m'a faamu wa a ka ca la n'o ŋaniya ɲuman n'o kɛcogo ɲuman ye ala b'e yɛrɛ dɛmɛ ka dususuma d'i ma i k'o baara in A faamuna mana Abudaramani an bɛ se k'a dɛmɛ ni hakilina min o ye nin de a ka cɛ ɲini k'a den d'a ma ka tila k'a janto o la k'a fanga fara o kan den in dereseli la o de bɛ se ka kɛ fura ye denmuso in ma ka tɛmɛ n b'a planifier k'a bila kan mɔgɔ min ye ɲininkali in nati muso de don kɔmi jaabi yɛrɛ dira cogo min na ɲɛna bɛɛ lajɛlen bɛ faamali sɔrɔ a la nin cogo in na Seku Umaru o faamuna O kɔfɛ n'an tɛmɛna ka bɔ yen, awa, ɲininkali min bɛ da o ye an balimakɛ dɔ ka ɲininkali ye. An balimakɛ ko ale kɔni ye, awa, wotorotigi ye, a bɛ yaala ka mɔgɔw ka ɲaman cɛ, a fana b'a dahirimɛ ɲini o la. O tuma o sira kan, awa, bitigitigi dɔ ale taara ka taa ka ɲaman cɛ, i n'a fɔ a bɛ don ka ɲaman cɛ ka kɔrɔ. Nka a ka kuma ɲɛfɔ cogoya la, ɲaman wɛrɛw bɛ bɔn ɲaman cɛ, c'est à dire ɲaman wɛrɛw bɛ bɔn ɲaman bɔn yɔrɔ in na min tɛ bitigitigi in ta dama dɔrɔn ye. O tuma ale taara ka taa ɲaman cɛ, ale de bɔra wari kan o la.

Fɛn tɔmɔnen kiiri ne ɲɛna an delila ka dɔ walawala kan o tuma ni ala sɔnna a ma ko maa sɔrɔla min nana a fɔ i ye k'a ta don n'i sigara a la i bɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ tari i m'a faamu ni siga nana a bɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ ni ɲininkaliw ye ani cogoyaw ye fo a ka dannaya sɔrɔ ko ale ta don a bɛ sɔrɔ k'a d'a ma tari i m'a faamu mais ni siga tɛ ɛɛ Abudaramani, naamu, k'i ja o kan a kun t'o la dɛ, i bɛ sin k'o d'o ma ten, siga t'a la, tari i m'a faamu, tiɲɛ, e ye laadiriya min kɛ, i y'a tɔmɔ n'a ka d'i ye, e ni Ala de don, maa t'a ye, maa t'a mɛn yɛrɛ, kuma tɛ maa k'a fɔ k'a ta don, tiɲɛ, mais e sɔnna k'a bange, fo tigi sɔrɔla a la k'a ta don, naamu, o tuma na n'e y'a d'o ma, i ye laadiriya min kɛ, i b'o baraji sɔrɔ, tiɲɛ, barika bɛ don i la diɲɛ na yan, siga t'a la. min ko ale ta don n'a y'a sɔrɔ a ta tɛ a danga n'a jurumu a b'ale de kan e sen t'a la n'a y'a sɔrɔ e ma siga yɔrɔ ye a la i y'a d'a ma i ma siga yɔrɔ y'a la cogo c'est-à-dire e yɛrɛ bolo aa ko a ta don dalu tɛ ne bolo min b'a jira ko a ta tɛ o tuma na n'a ko a ta don n'i y'a mɛn sɔsɔli bɛ yen dɔ ko n ta don dɔ ko n ta tɛ o de yera mais e ye fɛn tɔmɔ wa a tɔmɔna ale ka butigi da fɛnɛ de ale ko k'a ta don maa wɛrɛ ma sɔrɔ min ko k'a ta don sɔsɔli t'o la i b'a d'a ma tari i m'a faamuya o tuma na e y'o d'o ma ni danganiya de ye parce que preuve t'e bolo min b'a jira k'a fɔ a ta tɛ o tuma na n'a y'a sɔrɔ a ye kalon de tigɛ o danga b'ale de kan e kɔni jɛra wa i ye baraji ba sɔrɔ sabu laadiriya Ala de b'o baraji da a bɛ kira ka hadisa la ko al adlu sa'atan khairun min ibadati alf sana ko laadiriya sekɔni kelen k'o baraji ka bon ni san waa kelen alabato tari i m'a faamu mana laadiriya ba dɔ ye ka fɛn tɔmɔnen segin a tigi ma o ye laadiriya ye dɛ bi A bɔɲɔgɔnw bɛ yaala de k'u bolo don mɔgɔw kunna ɔ mais ale ka fɛn tɔmɔ k'o bange fo mɔgɔ ka sɔrɔ min ko n ta don ni laadiriya tɛ o tɛ kɛ dɛ tuma na n'a ma siga yɔrɔ ye a k'a d'a ma ale doni jiginna a ye baraji sɔrɔ wa a ye barika ba sɔrɔ Ko yalima mɔgɔ min bɛ yen n'a tigilamɔgɔ ka baara ye mɔgɔ tɔɲɔ ye a bɛ fantanw tɔɲɔ a bɛ nafolo min sɔrɔ la ko ka taa o fana kɛ ka fantan wɛrɛ ni lahinɛ ɔ tuma b'a k'a fɛ k'ale a b'a fɔ k'ale b'a ka wari de ɲini ka taa o kɛ ka fantanw fana lahinɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ tɔɲɔ nafolo don ɔ faribu c'est-à-dire misali la sisan n'a ye wari mɔgɔw tɔɲɔ ka nafolo sɔrɔ a bɛ se ka taa fantan ka dugu la ka taa forajiw sen mɔgɔ samaji d'olu ma

Tari i m'a faamu mana n'i ma ɲɛ i bɛ ɲuman kɛ nafolo la a ka kɛ ni nafolo jɛlen ye o ɲumanya baraji bɛ o de la wa i bɛ sara sɔrɔ o de la mais maa tɔɲɔ nafolo n'i ye ɲuman kɛ n'a ye Abdramane baraji tɛ o la dɛ baraji tɛ o la baraji ko dama tɛ i bɛ danga de sɔrɔ o la nka i tɛ baraji sɔrɔ

a b'a fɛn o fɛn dɔn a b'a segin u ma seginni n delila ka nin yɔrɔ f'i ye kɛcogow b'a la i bɛ se ka minnu ta bange kɛnɛ kan taa sigi dɔrɔn karisa nin san in na son min donna i kan k'i ka waa tan ta ne de don nka lasegin ye n sɔrɔ n seginna ala ma n y'a dɔn ni n sara n bɛ jeni ne m'i ka hakɛ di mana n'an bɛ nin waa tan in ye ka segin k'i yaafa deli i ka yaafa n ma o tuma na o ye i bɛ se ka minnu bange kɛnɛ kan i y'a ye ne ye waa duuru ta nin kɔ mɛ ne nana a fɔ a bɛ n jira diɲɛ na o dama tɛ ko wɛrɛ bɛ se ka n sɔrɔ min ka bon ka tɛmɛ waa kɛmɛ sarali kan sadiri min ka bon ni waa kɛmɛ kunko ye o tuma na i b'i dɛn de k'o wari don o tigi kunna i bɛ se k'a don a kunna cogo o cogo hali n'a kɛra ka n'a wula la fo karisa an nan'i fo an bɛ sigida kelen na yan tiɲɛ na i ka bonya bɛ bɛɛ kan bi kɔni ne yɛrɛ y'a ŋaniya ka na waa duuru d'i ma i ka dugawu kɛ n ye nka i ka ŋaniya ye ala san tan tɛmɛnen ne y'a ka waa duuru suɲɛ n t'a fɔ cogo dɔn a ye n bɛna a d'a ma ala ye kana ne minɛ a ma o tuma na i bɛ sin k'o don a bolo K'i nana a laja tari i m'a faamuya o tuma na i b'a a bɛɛ k'o cogo la ten minnu ye materiyɛliw ye fɛnɛ Abdramane n'i bɛ se ka na n'o materiyɛliw ye o don n'i tɛ se ka na n'a ye i b'a valɛri hakɛ Abdramane i b'i dɛn k'o don a tigi kunna walima ka n'o d'a ma

Ka to bolisɔn na a ye nafolo minnu sɔrɔ o kɔfɛ ni ala nana a lasegin k'a fana a ye tubi sira minɛ a tubira a ye kanda sira minɛ o fana hɛrɛ minnu sɔrɔ ka to bolisɔn na san Faruku o fana bɛ don kiiri kelen kɔnɔ ayi Abdramane o ni nin tɛ kelen ye son in ta ye ka taa walifɛn ta de mɛ bolisɔnna ta ale bɛ fɛn de la sariya tɛ min fɛ ala yɛrɛ yɔrɔ la tari i m'a faamu mɛ min nana baara la bolisɔnna fɛ ni bolisɔnna ye baara kɛ k'a d'a ma a ye bolisɔnna in ka baarakɛsara d'a ma bolisɔn sira kan o ka hakɛ tɛ bolisɔnna kan tari i m'a faamu o nana baara de la ale ye baara kɛ k'a d'a ma porobilɛmu ye min ye o ye bolisɔnna ye bolisɔn baara min kɛ ala tɛ o fɛ a b'a ni ala de cɛ a faamuna o tumana n'a tuubira a bɛ Ala yafa deli dɔrɔn a banna k'a fɔ a ye bolisɔnsara minɛ minnu na n'a ka Alaɲɛsiranya y'a to o wariw b'a bolo n'a y'u segin o de jɛlen don mais n'a m'u segin fɛnɛ o ka hakɛ t'a fɛ parce que a ye baara kɛ k'a d'u ma tari i m'a faamuya aa n'i y'a mɛn i bɛ n'i plaît k'i ka hakɛ ɛ dɔ e ye dɔ di dɔ dira e ma o tumana N'a ye ka bolisɔn hakɛ in segin sadiri i nana baara min k'a fɛ n'a y'o segin a fana ye min d'i ma i b'o segin dɛ tiɲɛ tɛ aa o tuma na o seginni tɛ jagoya ye a faamuya mɛ sonyali o ni nin tɛ kelen ye i taara nin ka fɛn sonya de i ma baara k'a ye i n'a ma bɛn fɛn kan f'i binna a kan k'a ka fɛn sonya o tuma na maa tɔɲɔnen de y'o ye tuubi sarati la a b'a la i ka maa tɔɲɔnenw ka hakɛ segin i m'a faamu o tuma na son hakɛ son bɛ a ka sonyali fɛnw segin ka da o de kan a faamuna mais bolisɔnna n'o bɛ tubi o bɛ yafa deli ala fɛ dɔrɔn a banna a faamuyara mais k'a fɔ n ye baara kɛ minnu ye n ye min sɔrɔ a la n b'o bɛɛ segin o tigiw ma o diyagoyalen tɛ n'i ko aa ne yɛrɛ kɔni n kɛ ala ɲɛsiran ni n seginna ala ma cogo min na n ye minnu ka baaraw kɛ n b'a bɛɛ dɔn wa a bɛɛ segin se bɛ n ye n b'a bɛɛ segin O fana i tɛ bali o la nka diyagoyalen t'i kan an karamɔgɔ o jaabi faamuya Faruku n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɲininkali min da kan o y'an balimamuso dɔ ka ɲininkali ye an karamɔgɔ Faruku an balimamuso k'ale si bɛ san tan ni wɔɔrɔ la i ka dɔn kuma fɔ dɔrɔn ko depuis Ala k'a dan a ma deli ka tulon kɛ a tɛ cɛ dɔn a ma deli ka jɛnɛya kɛ dɔrɔn kuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais ale bɛ kalan na yɔrɔ min na Faruku a ka ekɔliden ɲɔgɔn dɔ n'o ye cɛlamɔgɔ ye o kɔni ɲɛsin bɛ a ma sisan yɛrɛ yɛrɛ ko fɔ Awa a ka a ka npogotigiya in lanɔgɔ. Cogo jumɛn na? Ko sabu ko b'a la k'a bɛna ale furu, o tuma na k'ale ka sɔn a la. Ale y'a jira k'a fɔ a bɛ e yɛrɛ lamɛn kosɛbɛ. An balimamuso ka kuma ɲɛfɔcogo la, a ye jɛnɛya kɔlɔlɔw min da, o kɛn bɛ k'a siran kosɛbɛ. Ale kɔni y'a jira n'a furukɛla don, awa a ka furu kɛ siɲɛ kelen, nka ale t'i yɛrɛ d'a ma. Ɔ nka Faruku, an balimamuso ko ko awa min bɛ kan k'ale yɛrɛ hakili fɛgɛya dɔɔni, walima min bɛ ka jɛ ale kan, ale yɛrɛ balimaw minnu kan k'ale kɔrɔmadon, ko olu yɛrɛ dɔw sɔrɔla mɔgɔ sɔrɔla u la minnu ko ale ma ko ne m'a ko cɛnin bɛna ale furu,

o ye haramu ye o tɛ bɛn abada ale k'o kuma lamɛn cɛ yɛrɛ fɛ o fɔ b'a kan k'o yɛrɛ haramu de kuma tɛ a waleya kɛli ma mana sariya kɔni na dagacogo foyi tɛ a la n'a sɔnna o y'a ni ala cɛ tiɲɛni an bɛ se k'o de fɔ a ye mana an bɛ min walawala ka fara a kan est-ce que cɛnin furukɛla don wa n'a y'a sɔrɔ a furukɛla don Abduramani ɛ furu ye tile joli ko ye tile kelen kɔnɔ furu bɛ se ka labɛn k'a ban cɛn tɛ ya mana ni muso ka di i ye e b'a fɛ k'a furu de au lieu que n b'i ka npogotigiya lanɔgɔ i t'a furu siɲɛ kelen n'a sera i fɛ yen min ka di i ye o bɛɛ dagalen t'aw ni ɲɔgɔn cɛ O teliya kun ye jumɛn ye kuma donsow ka kuma tɛ ya wɔyɔ min kun bɛ dugutigi bulon kan a t'a bɔ dugutigiden kun da kogo la cɛn tɛ ya o tuma na ka an balimamuso bilasira ani an balimamuso tɔ bɛɛ an denw n'an balimamuso k'a f'u ye nin yɔrɔ in u k'u janto a la kosɛbɛ parce que muso minnu bɛ yen n'u sera u yɛrɛ la ka diinɛ tiɲɛ minɛ ka se u yɛrɛ la hali n'a dɔw ma tilen pelepele nka u kɛlen bɛ k'u sen bɔ jɛnɛya la u ye min mɛn ala kan k'a fɔ a tɛ bɛn ala ma n'a bɛ lagosi min si yɛrɛ man bon cɛw caman b'a dɔn muso sugu n'i nana directement ni jɛnɛya sira ye i t'a sɔrɔ o tuma na n'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ i bɛ na ni furu sira de o tuma na k'i profite o la i mago bɛ jɛnɛya min na i b'o sɔrɔ tari i m'a faamu o kana sɔn ni cɛ min ko a b'i furu a fɔ n somɔgɔw bɛ yen taa ɲini u fɛ n'i b'a fɛ n'a ko aa ɲ an ka furu kɛ k'u ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ walima furu baaraw daminɛ na k'u ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a f'u ye k'i tɛ jɛn n'a ye tari i m'a faamu ni furu sirila waati min na i y'i cɛ ta i cɛ y'i ta ye mais avant kan'i yɛrɛ labila a ye abada tari i m'a faamuya jɛnɛyakɛlaw o don da de don a hakɛ min n'an yɛrɛ da donn'a la ala de b'o ba hakɛ dɔn a dɔw bɛ u bɛ sɔn yɛrɛ ka woro bɛɛ bɔ ka woro bɛɛ bɔ ka laada bɛɛ bɔ parce que u b'a dɔn n'a sɔrɔ fo n k'avancer ka se hakɛ dɔ la mana fɛn bɛɛ bɔlen sisan k'a sɔrɔ kow ma dafa fɔlɔ n'u y'a sɔrɔ k'a jɛnɛya siɲɛ kelen siɲɛ fila o bɛ k'u tununnen parce que u mago tun bɛ min na u y'o sɔrɔ ale furukɛla tɛ mais a y'a dɔn a tɛ se k'i sɔrɔ fo a ka tɛmɛ ni sira dɔ tari i m'a faamu n'o tɛ furukɛla sɛbɛn yɛrɛ walayi o tɛ nin kuma fɔ abada tari i m'a faamu n'o tɛ a sera o la a ma se o la balima minnu fana bɛ kɛ ka nin fɔ a ye ani jɛɲɔgɔnw ɲininkali de bɛ kɛ est-ce que olu y'a balima yɛrɛw ye wa minnu kan k'i dɛmɛ n'olu y'i labila ɲininkali bɛ kɛ est-ce que i dɔw don wa Abdurahmane anw ka jamana in a ko banna de walayi fo fo ala de ka hinɛ an na n'o tɛ ɛ cɛ k'a fɔ i balimamuso ye k'a b'a jɛnɛya walima ɛ c'est à dire furukɛla dɔ ka na ko a b'i balimamuso jɛnɛya o kɔfɛ ka sɔrɔ k'a furu ne ye hɔrɔn ye a kɔrɔmuso ye e min ye a dɔgɔmuso ye e min ye a kɔrɔkɛ ye e min ye a dɔgɔkɛ ye e min ye ne y'o mɛn o cɛ kelen kɔni e balima tɛ di o ma bilen parce que a bɛ fɛ k'aw danbe bɔ aw la a bɛ fɛ k'aw ka hɔrɔnya cɛn cɛn dɛ wa maa ɲɛnɛma tɛ mun ne b'a jira aw la k' a tɛ nin bɔɲɔgɔnko la bɔ na ani muso wɛrɛw aa ɔ mais balimaw yɛrɛ k'a fɔ ko sɔn nin tɛ foyi tiɲɛ o ye balima sugu jumɛn hakilina sugu jumɛn b' olu la o tuma na a kana sɔn k'an balimamuso hakili sigi halisa furu ye Ala ka latigɛ de ye, siga t'a la, Ala ye i ni cɛ min latigɛ ɲɔgɔn ye e se t'a la ale se t'a la, abada, Ala ma min latigɛ fɛnɛ i se t'a la ale se t'a la, abada, a faamuna, a bɛ faamu, o tuma na furu nɔfɛ ɛɛ furu kanu kama ani furu nege kama, tiɲɛ, i kana sɔn ka Ala ka sariya tiɲɛ, abada, a faamuna, a bɛ faamu, ni cɛ min ko a b'i fɛ furu la n'i b'a fɛ a bisimila a fɔ a ye k'a ka t'i ɲini, siga t'a la. aa mais i kana sɔn hali k'i tɛgɛ d'a ma, abada, n'a y'a sɔrɔ i ye silamɛ muso de ye, tiɲɛ, kana sɔn i n'a ka fɛrɛ, un, yɔrɔ la, naamu, min lankoloyalen don ka bɔ mɔgɔw la, tiɲɛ, n'a y'a sɔrɔ i ye silamɛ muso de ye, siga t'a la, fo, un, furu ka siri aw ni ɲɔgɔn cɛ, siga t'a la, yamaru, i ka bonya b'o de la, kɛnɛ kan, diinɛ b'o de ɲini i fɛ, tiɲɛ. wa i ka hɛrɛ ye o de ye kundala surunya la an bɛ se k'o de fɔ a ye awa an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an balimamuso an b'a jigi k'a fɔ an an bɛɛ lajɛlen bilasirali sɔrɔ o la wala Sɛki Umaru an bɛ nin kɛ ɲininkali laban ye komi waati min b'an bolo awa sanga kelen dama don o kɔni sɛbɛkɔrɔ cɔri la nin waati in na nin y'an balimamuso dɔ ka ɲininkali ani bi ɲininkali laban ɲininkali ma ban a tɔ caman bɛ yen inshallah awa o y'an balimamuso dɔ ka ɲininkali Faruku an balimamuso y'a jira k'a fɔ ale kɔni kun furu bɛ cɛ cɛ in ala nana kɛ k'ale to furu in na lajarabi dɔ nana ale sɔrɔ n'o ye ɲɛdalabana dɔ nana ale sɔrɔ o kɛlen kɔfɛ k'ale sɔrɔ sisan cɛ ba wulila ale nɔfɛ ko ale ale denmuso denkɛ tɛ nin muso sugu fɛ k'i can k'i jɔ fo k'ale ka furu dabila ale kɔni bɔra furu in na sa a ye muso wɛrɛ furu ka d'a denkɛ ma ale bɔlen kɛra cɛ wɛrɛ de fana ye ale ni cɛ wɛrɛ ɲɔgɔn kunna sɔrɔ o kɔni m'ale furu o ma woro bɔ o ma fɛn cɛ in bɛ aventure de la o de fana So ta yan k'ale bila o kɔnɔ o b'o so sara o jɔlen don n'ale ka musaka bɛɛ lajɛlen nka layidu de b'ale fana n'o ɲɔgɔn cɛ n'a nana yan dɔrɔn a b'ale furu ɔ o kɔni jɔlen n'ale ka musaka ye k'a to yen fɛ mais ala nana n'a ka na ye sisan ale ɲɛdalabana in kɛnɛyara ɔ ko awa musokɔrɔba denkɛ in fana kɛ bɛka ka juru tigɛ ale nɔfɛ dɔrɔn ma diya ale ko f'ale ka segin ka na a ka furu la ala ye Sɛki Umaru an balimamuso ko k'ale kɔni hakili bɛ fila fila la yala i bɛ se ka bilasiralikan jumɛn fɔ ale ale bɛ to aventure nin ka furu la o min jɔlen n'a ka dépense wa k'u ma ɲɔgɔn fɔlɔ walima a bɛ se ka segin ka taa nin fana ka furu la ala ye Sɛki Umaru an balimamuso ka ɲininkali ani an ka bi ɲininkali laban bɔn o ko b'a yɛrɛ de bolo Abuduramani komi a yɛrɛ ko furu dɔ in sara k'a sabu kɛ bana y'ale sɔrɔ hali ni cɛ ma ban a la cɛ ba ye a furu sa maana dɔ nana ɲa a ma k'a loger ka jɔ n'a ka fɛnw ye maana ka tila ka jigi sigi kuma fɔ a ye ne nana n b'i furu o la ale de b'a lajɛ sisan n'a hakili ye min minɛ ani n'a ka hɛrɛ bɛ min na komi i bɔra min na ka kɔrɔ i kɔni b'o dɔn min b'i ɲɛ ye i kan k'o dɔn k'a sɔrɔ i ma se nin ɲɛdalabana de y'i gɛn o kama abudramani bana ma ban tant que i ma sa hakili latigɛ tɛ bana na tiɲɛ tɛ o tuma na n'i taara ni ko wɛrɛ min bɔra o la i sigi bɛ n'o ye Ɔ ni min fana jɔra i jigi kɔrɔ i banabaatɔlama ka nin bɛɛ k'i ye ka tila ka hakililasigi d'i ma n'a nana a b'i furu jɛnɛya t'aw ni ɲɔgɔn cɛ tulonkɛ sira wɛrɛ tɛ mana hali n'i ma don ka furu la fɔlɔ min b'i ɲɛ o la i ka kan ka fɛn dɔ sɔmi sɔrɔ anw bɛ se ka bilasirali min fɔ a ye o ye nin de ye wasalam awa an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn awa nin bɛnna an ka ɲininkali laban ma halisa an bɛ dayɛlɛli kɛ bɛɛ lajɛlen ɲininkali mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ inchallah o bɛ se ka ɲininkali ninnu nati ɛlɛ sɛki umaru kuma laban ni dugaw jumɛn b'i bolo ka kɛ ne ni hɔrɔnya TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen o ye foli de ye abudramani ka ɲɛsin kanuɲɔgɔn bɛɛ ma n b'i fɛ adamaden da o ye e ye adamaden ɲɔgɔn ye bonya foyi se tɛ adamaden ye ka k'i adamaden ɲɔgɔn ye min b'o bɔ mana an bɛ kanuɲɔgɔn fo mm. minnu y'an kanu ala kama su ni tile u b'an ka bilasiralikanw lajɛ su ni tile u b'an ka bilasiralikanw lamɛn mm, mm. ka segin k'an wele k'an encourager an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka hakɛto caman ɲini u fɛ ka hakɛto caman ɲini u fɛ n'i ye sigi in kuntaala sumayalen ye dɔrɔn walayi o bɛ kɛ an ka dɛsɛ de kan ni se b'an ye chaque seconde an bɛ nin sigi in kura kɛ nka ni ala sɔnna a ma ni aw yɛrɛ ka dugaw ye an b'a dɔn ala bɛna an lafiya inchallah an bɛna a kɛ i b'a fɔ an b'a fɛ cogo min na mana o y'an ka kuma laban ye

Kanda tile kanda tile nin ye jɛmukan ye min bɛ sigi aw ka jabaranin manin kan hɔrɔnya TV don o don ka daminɛ nɛgɛ kɛɲɛ tan ni wɔɔrɔ tɛmɛnen ni sanga bi saba ye ka taa se nɛgɛ kɛɲɛ tan ni wolonwula tɛmɛnlen sanga bi saba ma seginkan o bɛ kɛ aw ye nɛgɛ kɛɲɛ mugan ni kelen ka taa se nɛgɛ kɛɲɛ mugan ni fila waatiw ma aw ka jabaranin kan kanda tile jɛmukan in ɲɛnamaya kun ye sa ka dibi fara ka bɔ an badenw ni alisilamɛya diinɛ in yeelen cɛ jɛmukan min ɲɛnamaya ni an karamɔgɔba ɛlɛ sɛki umaru seyidu kulubali faruku ayatulahi fi diini ale ka ɲininkali jaabiw ye ka taa se an balimakɛ abudramani tarawele ma ka bɔ ɲamakɔrɔ kanda tile n balimakɛ n balimamuso e kana to fili wɛrɛ k'e sɔrɔ diinɛ in kɔnɔ ɛlɛ sɛki umaru seyidu kulubali faruku kɛlen kɔfɛ ka nin da in bɛɛ lajɛlen yɛlɛ anw ye kanda tile ni maa min mago bɛ ɲininkali wɛrɛ la sa belebele yɛrɛ ka nimero filɛ nin ye n'o ye faruku ye 76 20 82 79 bi wolonwula ni wɔɔrɔ mugan bi segin ni fila bi wolonwula ani kɔnɔntɔn wali kelen soixante-six cinquante-neuf quatre-vingt-trois soixante-douze bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bi duuru ni kɔnɔntɔn bi segin ni saba bi wolonwula ani fila abuduramani tarawele ale ka nimɔrɔ filɛ nin ye soixante-quinze vingt-sept dix-neuf vingt-quatre bi wolonwula ani duuru mugan ni wolonwula tan ni kɔnɔntɔn mugan ani naani kanda tile ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kanda jɔn